mpidike for senate chief mike nwachukwu ele na onye anyị na-atụnyere vootu e. ndị yutele ndị be ka anyị ndị owere zonu ndeewo nu aha m wụ michael chika kwazemam egbujo nwachukwu awụ m onye ụmụọkpa egbelu obube ke na owere north local government area of imo steeti owere north wụ one of the local governments na owere zone amụhụkwana onye fụ aga aha ndị accord accord wụ pati ke mbụ na ballot paper pati ke ahụ esere yelo pati ke ahụ esere isi ntụliaka eleela m anya m hụ onye wụgara nsogbu ndị be ka anyị agaala m kpa 104 electoral wards nọ ebe ka anyị rịrị ji anya m abụọ hụ kpa ebe ka anyị rị jikwana anya m abụọ hụ he e nwere ike ime ebe ka anyị arị mma and the national assembly he eji eme wụ ịpasị law for the good governance of the country but e nwere law ke kacha mkpa kpa eji eke ego naijiria kpa eji eji ego naijiria eme ka obodo rị mma ya wụ he a kpọ appropriation act eji ha pasị a business appropriation ahụ jikwana ebido ebe march with a circular from the secretary to the government of the federation to the various ministries departments and agencies apasị akwana ya aha na-akpọgala nwo ọ wụ shị nwo kaa he nwo ga-ime n'afọ ọbịa abịa ministri niile agbaga agama from maachị ahụ to he rị ebe julaị a na-atụle elee ka anyị ga-imeni elee ka anyị ga-imeni ya rume ebe julaị mgbe a hachichana he ha ga-eme nwo apara akwụkwọ nwo padola ya ndị federal ministry of eh, finance a ndị ahụ wụ ndị ga-ihachi akwụkwọ ahụ kpa a ga-eji padola ya ndị national assembly from the presidency ọ wụ the role of the senator or the federal house member representing their constituency ịpara ụkwala azụ

ọwụke ọwụke ọwụke ya wụrụ ụzọ ahụ shiri ugiri ike jema obohia ekwerazu ahiazu mbaise a ndị ministri ahụ wụ ndị ga-apara ya padogarala gọọmenti but ndị ministri agaghị anọ ebe ha nọ hụ ma asha enwere nsogbu n'ebe ka anyị ọ wụ he mere ni onye ọwụla nọchiaga anyị anya na nashọnal asembli ga-eji apara ụkwala azụ mahịa he kpaga anyị nị. ihi na nene anyị ahụ onye ga-edrọ attention of the ministries shị lekwa lekwa lekwa lekwa lekwa ya wụrụ ebe rị necessary declare agricultural zone kpọrị ebe nkashi emeabiam owere west edeclare agricultural zone kpọma ndị federal ministry of agriculture and rural development shị nwo bịa hụ ya wụrụ kpọrị ikeduru ụzọ ahụ shiri ekemmegbuọha jema okwu emeke eshia lahu ofe ụzọagba ikeduru akpọma ndị federal ministry of agriculture anyị edeclare ebe ahụ agricultural zone nwo abịa mema ka a ga-ime the same thing for most parts of uh, ngor okpala the same thing for most parts of all ezinihite hụ na he ya wụrụkwa n'ebe a ga-akpọma ndị federal ministry of environment eji arụ ọrụ in consultation with a world bank agency akpọ nigerian erosion and watershed management project akpọma nwo leneluo ụzọ emebiela ụzọ alaluola ya wụrụ ihe gbasara ọkụ anyị achọma ebe ndị rural electrification agency nọ ya wụrụ ihe gbasara dilapidated eh, school infrastructure anyị achọma ebe ndị universal basic education commission nọ ahe m kọwagawo ọ wụ oke rurula onye nọchiga anya anyị sineti ịpara nsogbu ndị anyị nwere padogala ya ndị federal gọọmenti padogala ya ndị agencies ndị eji ahụ maka ihe gbasara ihe ndị garịa ngarị n'ime ya create a relationship n'ime ya ewuru ụmụ nwa ihe ndị kpaga anyị kpafega ya ime bọjetị that will eventually come back to the national assembly as part of the capital appropriation proposition of these various ministries ahụsọ ha were representation achọmnetela m akwụkwọ vootu aha anyị onwe ka anyị vu uche imene kpa anyị jiri gagharịa wa ahị wụ nsogbu ndị be ka anyị from every electoral ward n'ebe ka anyị arịghị 104 anyị elepachigide anya nsogbu ndị e nwere kpakọọ ya ọnụ para ya muvuo anyị ruo ebe abuja ebe ahụ anyị akama ihe gbasara nwa chọma ways and means anyị ga-eji akpafega nwa ime bọjetị afọ ka ịbịa abịa anyị make sure that anyị hụrụ shi ahị ndị ahụ anyị tiri ime bọjetị ahụ arị onye ọbụla weturu ya because a wụ m retired banker a wụ m onye maara ihe gbasara kpa eji eme ihe finance na management i will eventually end up in the senate committee on appropriation kpalakpa ọbụla ejiri hụ shi eji mee ya grama ọ wụrụ a chọrọ hụ shi anyị so anyị ka ya nso in addition to the senate committee on appropriation other senate committees eji arụ ọrụ ahị gbasara ilekọta ime oversight function kpa bekee jiri ji sụọ ya over the key ministries that will play an important role in our legislative agenda anyị ga-emek sure shi anyị nọchi ebe ahụ na the idea wụ ha ọwụla anyị kpafeli ime bọjetị arị onye ọwụla ga-ewetule anyị ma bọjetị ahụ bịa national assembly and the process of ịkpafekwana ihe ndị a bọjetị ọ wụnụ naanị mike nwachukwu ga-eme ya anyị ga-erekrut ụmụaka ebe ka anyị from every local government area of Owerri zone arị nine local government areas from Mbaitoli anyị ga-akpụrụ otu nwoke kpụrụ otu nwaanyị ụmụaka gara skuulu chafụrụ achafụ mara na ha kpụrụ zụọ nwa kpa eji ekwu okwu ihe gbasara ha achọga ebe ọbụla ihe gbasara mbaitoli nọ ndị ka mbaitoli achụjema ya ebe ọbụla ihe gbasara owerri north nọ ndị ka owerri north achụjema ya ebe ọbụla ihe gbasara ahiazu mbaise nọ ndị ka ahiazu mbaise achụjema ya ebe ọbụla ihe gbasara ezinihite mbaise nọ ndị ka ezinihite mbaise achụjema ya and so far and so on nga ọbụla agadoro ha onwe ya akpa ọgwụ nwa yọhụ ayọ ọma sinetọ nwa sinetọ nwa ruo ebe ahụ luo kaadị sineti ya nwa emepeela ya ụzọ ya ejela akpa ọgwụ ahụ akpatuwe ya until anyị make sure shi ihe niile aha anyị vu obi imere na ndị be ka anyị etila ya bọjetị anyị anaje chebiri mmo a national assembly bọjetị ahụ na-abịa na national assembly where like i have already noted anyị ga-agba mbọ make sure shi anyị na senate committee on appropriation and finance senate committee on nddc senate committee on Federal Ministry of Niger Delta Affairs, Senate Committee on Ecological Projects Office, ahị a wụcha ụmụ nwa committees ejegharị mkpa aha aha anyị ji imene etere ụgba etere ose anyị ga-emekirila sure ka anyị bachara kọmitii ndị ahụ bọjetị ahụ na-abịa anyị aghọrọ ya soro ibe anyị ghọrọ ya na-emekekwanụ sure shị ahị ọwụla anyị tila bọjetị arị onye ọwụla kpafuru ya chineke mee na anyị ebere kpa ọ ga-eji mere na anyị asị ndị mara na ha eme ka apasịa bọjetị na National Assembly ya palihu njem ya back to the presidency ebe prezidenti ga-etiga aka akwụkwọ anyị na-alepa m anya ebe ministry of finance and uh, office of the accountant general of the federation ọ wụ ndị kpa key ebe ego eji afund budget the idea is to make sure that we secure the funding a ga-eji afund projects ndị ka anyị tila budget apasịrịla chineke mee na anyị ebere anyị enwee 20 or 30 percent uh, success rate anyị akpara ya anyị akpaba the next year we will repeat the same process ikewanye ahụ another 30 percent or 40 percent anyị akpaba ahụ ya now in this way over the period of four years anyị ga-enọ nga ahụ as senator representing Owerri zone we would have engineered a whole lot of capital expenditure projects going on in Owerri zone at different times at different levels of completion this exercise ga-enwe very practical implications for direct and indirect employment this exercise ga-eme ndị be ke anyị ama shị enwere ha kpọ legislative and democratic democracy dividend we will change the narrative asị nnụ etiela m akwụkwọ vootu anyị ga-etiga ndị be ke anyị ọnọdụ nga ha dị na-ajụ shị sineti ke mike nwachukwu jere ọkwa sineti ndị ke ọzọ jere jiri elee majik iri ihe ụmụnne m ahị a niile ndị m kọwaga enweghị ke wụ majik these are things that are all embedded in the process of legislative representation all those of us that are students of science amara na that there is every law of science is embedded in nature enweghị ke eshiri elu dota ọ wụ kpa ọ rị ahị a ndị m kọwaga is all a matter of taking a square peg etiga ya in a square hole taking a round peg etiga ya in a round hole and ije anyị kwugakwa na awụghị ije pati ọ wụ ije ihu mmanụ elee onye ga-ejefuola anyị ozi iche a na anyị ihe it has nothing to do with awụ m onye pdp it has nothing to do with awụ m onye labour party it has nothing to do with awụ m onye apc it even has nothing to do with awụ m onye accord but for me accord wụ the platform m ji ejeje n'ije and accord a wụkwanụ the number one party on the ballot ahị m na-ayọga nnụ a ndị be ke anyị wụ enye na gị ballot paper president nye gị ke senate nye gị ke federal house ịhụ na ke president ahụ kpa m nọ nga ugbu arị m obidient onwe ke m ga-etiela peter obi obidient labour party ma bịa na ya ahụ m bịachaa na ya peter obi ma bịa garala onwe m accord party the number one party on the ballot ọ wụkwa kpanụ kpa m jiri kpa m ji ayọga nnụ shị njiri nnụ jiri ji mee ya nnụ bịa garala peter obi nnụ abịa garala m

it goes beyond ike agbado ụmụ nwaanyị eji eye gari o sokwa n'ihe a ga-ime no but the kind of empowerment anyị ga-eme n'ụmụnne m awụ empowerment that is geared towards human capital development and that is why we are going to work very very closely with ndị small and medium enterprises development agency of nigeria smedan ọ wụ ndị eji ahụ ihe gbasara entrepreneurship and skill acquisition and skill development. We are going to teach our youths, we are going to teach our retired mothers and retired fathers how to fish. Anyị agaghị ewere azụ jiga nwa n'ihi na nne gị ejiga nwa azụ ahụ nwa ericha ya nwa achọma ihe ọzọ ha ga-eri and ikekwa nwa achọma ihe ọzọ ahụ ha ga-eri agaghị ahụ ya anyị ga-akụzirila nwọ kpa eji egbu azụ ahụ mara shi nwa na gburu m azụ riri m azụ for the first time in the history of legislative representation in our environment anụ ga-ahụ onye ga-emeghe ọfịs senatorial constituency office in each of the nine local governments of Owerri zone where I will as a matter of necessity as a matter of representative responsibility hold meetings with the constituents at least once every month m bịa mbaitoli m abịa echi ahụ m ga-eje ma ahụ ndị m represent ga nwa ka ala mgbochi eriela nwa ma aka kpanụkpa anyị ji emega ndị ka e nwere mkpa nwa akaa mkpa nwa ndị ka anyị ga-asolvefụna anyị asolve ya ndị ka anyị agakwana isolvefụna immediately anyị arụma ya mkpịsị chi abọọ anyị eje ike kpọrọ ikeduru anyị shi ikeduru anyị afụ owere north anyị eshi owere north anyị ejee owere west jee owere municipal ikekwa jemakwanụ ngor okpala shi ngor okpala fụ aboh mbaise all nine local government therefore it is nine days in a month we will strive to do that the important thing is that ndị m represent ga ga-enwe an opportunity to have a one on one with their senator ụmụ nwaanyị ndị ka chọrọ shi e deelụ ụmụ nwa akwụkwọ eji ha chọọ ọrụ ebe ọwụla ahụrụ hụ job opportunities they would not need to think of elekpa ga iji abịara abuja elekpa ga iji abịara owere because ọfịs ahụ nọ nwọ n'ọdụ ụkwụ in and around ọfịs ahụ anyị ga-enwe ICT centers ebe ụmụnne anyị ndị ka ejechara school nwere ike ijene na ọ wụkpọdị a one month refresher program or two re- two month refresher program mmeme ya and get themselves prepared for the job market ndị be ka anyị m ayọ unu shi oge eruola mma anyị ga-eji echange akụkọ ahụ anyị kọga oge eruola mma anyị ga-eji ebebiri akwa ahụ anyị bega oge eruola mma anyị ga-eji akpọma ndị mara na ihe ndị mara na ihe emega shi nwo gamanụ jee nọchi anya anyị eji m agwa ndị be ka anyị shi this business of representation o mere require a certain level of intellectual rigor which you do not pick on the streets of emekuku on the streets of ikeduru on the roads of mbaitoli on the roads of egbelu obube ọ wụ rigor that you have to acquire over time ọ wụ rigor chineke ga-enye gị ya nye gị ya gana mee ya develop by the very special grace of god mike nwachukwu nwanne nna nwoke nwanne nwoke ka ịgbaga nna ụka apa m that intellectual rigor agagharị nyenụ m an opportunity aga m eme nnụ disappoint awụkwanụ m onye a ga-echi ele ebe ọ nọ nnụ tụọ- nnụ tụgharịa anya nnụ ga- nnụ aga m ahụ ụfọdụ n'ime nnụ ndị ka eberela nga m mara na sham ejila akpala polisi agagharị enwe onye ga-ajụ gị na geeti sị gị chọga onye ọ gị bịahala amara na sị ịchọ michael nwachukwu emeheela gị geeti gị abata so bikonụ teanụ ụra anyị te ụra ndị be ka anyị ihe m kpa ekwuga wụ aga m wụ sinetọ ndị owerri zon arị sinetọ ndị igbo m je-awụni arị sinetọ ndị south east m je-awụni Arị sinetọ ndị Imo m je-awụni ihe m je-awụni wụ sinetọ ndị Owerri zon sinetọ ahụ ga-apara problem ndị Owerri zon para ya jema ji ka ma kpa a ga-eji eme ya arịla anyị mma ya lafụ akwacha aka ma ihe gbasara ndị Igbo Michael Nwachukwu aga ma mfụ ha kwuo okwu kwushie ya ike ya daa ihe gbasara ndị South East Michael Nwachukwu aga ma mfụ ha kwuo okwu kwushie ya ike ya daa ihe gbasara ndị Imo steeti aga ma mfụ kwuo okwu kwushie ya ike but the primary responsibility of Michael Nwachukwu as your senator will be to represent Owerri zone made up of Owerri North, Owerri Municipal, Owerri West, Aboh Mbaise Ngor Okpala Ezinihitte Mbaise Ahiazu Mbaise Mbaitoli local government area and Ikeduru local government area ndị be ke anyị ya rịkwara nụ mma anyị rukwu n'ebe ahụ jee ka ihe gbasara ndị be ke anyị arị ọkpọ m ji iti ndị arị ọgụ m je-alụni arị activist m wụ arịkwanụ militant m wụ anyị ga-ewere isi anyị lee ndị anyị na nwụ mekọrọ ihe mee nwụ engage with our brain tụgharịa nwụ parịa nwụ nwụ egewe anyị ntị ọ wụ kpa anyị ga-eji arụ ọrụ o arị ọgụ na mgba ọ wụ eshi ahụ nna ejema e nyena nna akwụkwọ vootu ke sineti nna achọma that nọmba 1 pati ka ahụ acha yelo yelo ka ahụ nwere saịn isi ntụliaka eji akpụ vootu the number one party on the ballot Accord nna bịa na m ya nnụ bịachala m ya nna bịa garala Peter Obi for president ndị be ka anyị ihe m kpa ekwuga wụ because arị m accordingly Obidient ọ ga-arịla nnụ mma eshi eke rịla nụ mma eshi afọ rịla nụ mma eshi orie rịla nụ mma eshi nkwọ ndewonụ